Custu manzanu in Nùgori in s'ExMè de Prata Mameli est istau inaugurau su primu mercau de Campagna Amica fatu in d'unu locu tancau in intro. Don Totoni Cossu a pustis de su Deus ti salvet Maria cantau dae gli Amici del Folklore at beneitu custa bella faina chi sos produtores de sa Coldiretti an a fàghere cada sàpadu bendende sos produtos issoro a chilòmetru zero. A secare su nastru est istau su sìndicu de Nùgoro, Andrea Soddu, presentes su presidente regionale de s'assòtziu agrìculu, Batista Cualbu, s'assessore a sa sanidade regionale, Luigi Arru, sos cussizeris regionales, Luigi Crisponi e Pietro Pittalis, sos dirigentes regionales de sa Coldiretti. Custu 'e Nùgoro est su primu mercadu de Campagna Amica chi fachene in d'unu locu tancau. Sa Giunta regionale at fatu bene a ammentare a su Guvernu Gentiloni sa situatzione difìtzile de sas infrastruturas in Sardigna. A lu nàrrere est Roberto Bornioli, presidente de sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu, mentovande sos datos de s'Istituto Tagliacarne, ube si biet chi sa Sardigna, a cunfrontu chin sas àteras regiones italianas, est de sas ùrtimas. e chi sas provìncias de Nùgoro e Ozastra sunu sas provìncias a prus postas male in cantu a infrastruturas. Su territòriu nostru, iscrivet Bornioli, est s'ùnicu in Itàlia a no àer una lìnia ferroviària ordinària. Medas zassos industriales e produtivos no an sa banda larga e b'at caminos e retes energèticas e telemàticas anticas, cando bi sunu. Un'àteru problema est s'ispopulamentu, sa Sardigna at sessantotto abitantes cada chilòmetru cuadrau, e in provìncia de Nùgoro sa mèdia est prus bassa puru, chin su trintanove virgola nove pro chentu. Unu de sos frontes prus crìticos est cussu de sa viabilidade, sichit Bornioli. Dae sa galleria de Mughina in Nùgoro a su caminu Uliana-Durgali, a àteros caminos provintziales chi bisonzan de traballos urgentes de manutentzione ordinària e istraordinària. Intro su mese de maju si diana depere sutaiscrivere sos primos accordos in s'ambitu de su pianu de rilanciu de su 'e Nugoro. A lu narrere sa Giunta regionale eris in acabbu de sa riunione de segreteria de sa cabina de regia presentes s'assessore a sos affares generales Filippo Spanu, s'assessore a sa cultura Giuseppe Dessena, s'amministradore de sa provincia Costantino Tidu, su sindicu de Nugoro Andrea Soddu. Sos rapresentantes de sas istituziones ana cumintzau sa valutazione de sos progettos de su pianu e definiu sos interventos in s'area vasta de Nugoro. In prus ant detzisu de convocare sa cabina de regia pro su doichi de maju. Sa die, at nau s'assessore Spanu, amus a fagher s'ùrtima verifica de sos progetos e in sas dies imbenientes si previdit s'aprovatzione de sa delibera de sa Giunta regionale e de sos entes locales interessados pro arribare a sutascrivere cantu prima s'acordu. Sa cabina de regia at esaminadu peri su pianu de isvilupu de s'àrea vasta de Nùgoro chi pertocat fainas de importu in su campu de sa cultura, de sas infrastruturas e de s'universidade. Sunt interventos chi sa Giunta cussiderat de profetu pro sa crèschida de su tirritòriu, at nau s'assessore Dessena. Pessamus petzi a sa formatzione cualificada de sos zòvanos nostros chi depent àere a disponimentu un'iscola ue istare bene e dae cussu puru difatis dipendet su benidore issoro. Maggiorantzia e oppositzione sun a cuntierra pro su bilànciu armonizadu. Eris s'assessore a sa programmatzione Paci est intervènniu supra sas dificultades chi at caianau custa norma ma peri supra su profetu chi podet àere in su benidore. Su bilànciu armonizadu est istada una novidade manna pro sas Regiones chi an dèpiu parare fronte a sas dificultades chi die pro die si sun presentadas. Est normale, duncas, chi si facana curretziones e acontzos ponende sos primos passos. Nau custu, non b'at duda peruna chi su bilànciu armonizau garantat una craresa mai bida prima. Su sèberu de èssere sos primos a isperimentare custas normativas nobas, naschit pròpiu dae sa volontade de assicurare a sos contos pùblicos òrdine e trasparèntzia, bi semus resissios at nau Paci e cherimus mezorare. Pro su chi pertocat sa sanidade, Paci ammentat chi pro minimare sos gastos de un'ispesa chentza controllu chi creschet die pro die, Sun mandande a dae innantis unu pianu pro aparisare sos dèpidos, mentres s'assessoradu a su personale est traballande a unu pianu de assuntziones chi at a garantire a sa Regione cumpetèntzias adeguadas e de profetu in matèria de contabilidade. Crìticu Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia. Sa Giunta Pigliaru at sa neche de una finantziària illizìtima e in prus chin s'acordu firmadu in su duamiza e batordighi at regaladu prus de duos miliardos de euro a su guvernu Renzi pro more de sos acantonamentos. Bìnchere chin s'Arzachena chin s'ispera chi l'Àquila perdat pro pòdere arribbare a sos isparègios. Pro su Nùgoro sa partida de cras bortadie in su Quadrivio no at a èssere fàtzile ca sos gadduresos cheren abarrare in cùcuru a sa classìfica de su girone G. Sos nugoresos an duos puntos in mancu de sos abrutzesos e duncas podet dare puru chi no li bastet a balanzare ses puntos pro andare a sos isparègios. S'Arzachena de su restu at a benner a Nùgoro pro bìnchere ca su parègiu non servit a nemos. S'allenadore Marco Mariotti at a àere a disponimentu a Falasca, ma at a deper facher a mancu de Mirko Di Nardo e Salvatore Gallo iscualificados a pustis de sa partida de Ostia ue su Nùgoro at criticadu meda s'àrbitro pro comente at diretu sa gara. Como però sos nugoresos depent pensare petzi a s'Arzachena. Sa gara de andada fit acabada a pari e pata chin una rete per òmine. Su Nùgoro, però, custa borta cheret regalare una bìnchida a sos tifosos suos, cunfirmande su valore e s'impinnu de s'iscuadra.